Assalamu alaikum rahmatulahi tala barakatu. An bɛ Ala fo Ala min ye bi yira an na. O kɔfɛ an bɛ sinsin dafɛnw la kayiratigi kan sɔn hɛrɛma kan. Ala kira Muhamadu Ala k'an nafa n'a barika ye diɲɛ ani lahara. O kɔfɛ filɛlibaaw ni kanubaaw an b'aw fo bi n bɛna bɔ ni tarabu dɔw ba ye mɛ tarabuba kɔnɔ kuma t'a kan ko tarabuden bɛ nin so nin kɔnɔ k'o kɔrɔ ye jumɛn a bɛ nin so nin kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn kuma tɛ o kan n bɛna tarabuba min di aw ma aw bɛna sɔrɔ nimero kelen kelen de b'a bɛɛ kɔrɔ nimoro kelen kelen de b'a bɛɛ kɔrɔ o nimoro kelen kelen kan ka taa bɛn nimoro tan ani wɔɔrɔ de ma a bɛn'o sɔrɔ o kɔrɔ ɔ a tarabu i n'a fɔ i ɲɛ b'a la cogo min na ni sabu badara garijɛgɛ sabu badara badu janfa alimami faso adama i ɲɛ b'a la cogo min nimoro kelen kelen de b'u bɛɛ kɔrɔ kuma tɛ nimoro nin kan kelen kuma tɛ sabu badara kɔrɔ a ye isufu kɔrɔ adama kɔrɔ kuma tɛ nin si kan o la n'i y'a ta k'a filɛ i bɛn'a ye sabu badara min bɛ ni na ani min bɛ garijɛgɛ la o ye tarabuden min jigin n'o ye musa ye baro b'o de kan baro bɛ musa de kan o la a bɛ tila ka na futu filanan min sɔrɔ a bɛna sɔrɔ isufu fila ka musa adama fila ka musa maliju fila ka musa jitigi fila ka musa taliki fila ka musa ɛnzan fila ka musa lomarabilen fila ka musa alimakusi fila ka musa alaw tala fila ka musa solomani fila ka musa saw badara fila ka musa nuhunkɔrɔ fila ka musa lawusinɛ fila ka musa tontigi fila ka musa zumana fila ka musa wa musa fila fana ka musa i bɛn'o sɔrɔ ɔ minnu b'a fɔ ko bolo ɲuman don bolo jugu don n y'a dabɔ a kama ka ɲininkalikɛla ka ɲininkali de jaabi ni nin ye ka da la k'a fɔ bolo ɲuman nin nkalon don bolo jugu nin nkalon don o nkalon nin tarabuden kelen min bɛ se k'o nkalon jɔ tarabudala bɛɛ la o ye musa ye i bɛ laturu ta k'a filɛ n'i ye isufu bila ka adama tugu a la a tɛ se ka musa wolo abada i mana isufu bila ka tarabuden fɛn fɛn tugu isufu la a tɛ se ka musa wolo abada mɛ n'i ye isufu fila bila i seko fosi t'a la a bɛ musa de wolo yɔrɔ bolo ɲuman ko t'o la bolo jugu ko t'o la yɔrɔ ne kɔni b'a dɔn an ka so tɛ munumunu makan dugu la so tɛ munumunu ɲininkali kɛbaga ne bɛ e jaabi ala tɛ kɛ kɛlɛ ye nin de ka di ne ye o wala karamɔgɔ n bɛ don baro kɔnɔ n bɛ don baro kɔnɔ lesɔn caman bɛ yen n bɛ to k'o don don baro ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jumɛn ta an bɛ saw badara ta ni na ka saw badara ta garijɛgɛ la o saw badara bɛ o fila bɛ tarabuden min jigin so min kɔnɔ o fila bɛ musa de jigin alaw tala ka so kɔnɔ ɔ isufu o tɛ tarabu kɔnɔ dɛ adama dun o tɛ tarabu kɔnɔ dɛ mɛ isufu ka so bɛ tarabu kɔnɔ adama ka so fana o bɛ tarabu kɔnɔ alaw tala hali n'a y'a sɔrɔ sadi ni ko isufu tɛ tarabu kɔnɔ isufu t'a ka so adama yɛrɛ t'a yɛrɛ ka so ɔ alaw tala fana tɛ a yɛrɛ ka so a n'a tɛ tarabu kɔnɔ n'i m'a korije o tɛna n'a faamu ɔ o la sisan isufu komi a t'a yɛrɛ ka so mɛ ni adama kun nana yen ka maliju gun adama na i b'a mɛn u da kɔnɔ ko bolo ɲuman o kɔfɛ ni maliju kun nana adama fɛ yen n'i ka adama ni maliju kun nana ninso kɔnɔ n'i ka segin ka adama gun a la i b'o mankan mɛn ko bolo jugu walima ni maliju kun nana isufu fɛ yen n'i ka segin ka isufu bila adama fɛ yen i b'o mankan mɛn ko bolojugu mɛ saw badara fila min bɛ yan a b'u ɲininka bolojugu de ye saw badara jumɛn boloɲuman de ye saw badara jumɛn olu fila dun de bɛ ni ni garijɛgɛ la a dun fila ye musa jigin dɛ wa a fila kɔrɔ lamini kɛ a kelen kɔrɔ fana lamini kɛ ni sabu badara y'i da ni so kɔnɔ sabu badara k'a da garijɛgɛ so kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ sabu badara turabuden kɔrɔ dɔn i bɛ sabu badara turabuso kɔrɔ dɔn sabu badara ka o jaabi ni so kɔnɔ a kelen pe bana tɛ vuwazi tɛ dakuruɲɛ fila de bɛ fɔ yen a ko sababu ani jigiya a banna mɛ sababu sugu jumɛn n to k'a fɔ n k'o bɛ sabu badara nacogo dɔ bolo jigiya sugu jumɛn n k'o bɛ sabu badara fana nacogo dɔ bolo o ye sabu badara kelen pe ninso ye n mago t'a den tɔw la fɔlɔ dɛ a kelen pe n mago t'a ka so la fɔlɔ dɛ a kelen pe o sabu badara kelen pe min fana bɛ garijɛgɛ so kɔnɔ i b'o fana lamɛn n mago tɛ adama tɔw la n mago tɛ sabu badara yɛrɛ ka so la mɛ sabu badara kelen pe min fana bɛ garijɛgɛ so kɔnɔ o kɔrɔ ko garijɛgɛ sababu o la sisan ni e y'a dɔn k'o ye garijɛgɛ sababu ye ne dun ko sabu badara ni so la a bɛ sababu ni jigiyaw fɔ sababu ni jigiya a b'o fɔ o tuma na sisan n'o sabu badara dun yera garijɛgɛ so kɔnɔ donc sabu badara bɛ nin na sisan a tɛ fɔ bilen ko sababu ni jigiya a bɛ fɔ sabu badara ma nin so kɔnɔ ko sababu o la adama ka so sabu badara b'a jaabi ko ɔhɔn ko garijɛgɛ sababu lamɛnni kɛ dɛ o ye musa de jigi sira kan o musa n mago tɛ alahu taala la n mago t'o la mɛ o musa kɔrɔ ko sira min n'a jamatigiyalen don sira min ni a ka bon sira min n'a bɔ siraw n'a tɛmɛ siraw ka ca a banna ɔ o de ye sabu badara ni ani sabu badara garijɛgɛ ye ɔ e bɛna kɛ cogo di tuguni o tuma e bɛna sabu badara bɔ garijɛgɛ la ka taa bila ni na ka tila ka sabu badara bɔ ni na ka na bila garijɛgɛ la wa hali n'i y'o fana kɛ a tɛ taa min kɔ o de dili filɛ i ma dɔwɛrɛ t'o ye dɛ ko nin jaabi ɲininkalikɛla y'a faamu min don nkalon tɛ mɛn boli la n'an bɔra yen sabu badara an b'a bila min an bɛ sabu badara bila badenso kɔnɔ ni ka o sabu badara kelen bila faso kɔnɔ a faamuyala ɔ e bɛna sabu badara jumɛn de yira k'o nacogo ye nacogo ɲuman ye e bɛna sabu badara jumɛn de yira k'o nacogo ye nacogo jugu ye e min bɛ k'i yɛrɛ faga bolo ɲuman kan ani e min bɛ k'i yɛrɛ faga bolo jugu kan ka t'a sɔrɔ nkalon ma kɔrɔ n'a ye kumakan cɛɲumanni don mɛ nkalon ma kɔrɔ n'a ye a nkalon turabuden min bɛ se k'o jɔ i la o ye musa de ye wa musa fana turabuden suguya kalite fila tɛ se ka musa jigin mɛ turabuden kelen suguya fila de bɛ se ka musa jigin i n'a fɔ isufu fila adama fila fo ka taa se a tɔ bɛɛ fila fila ma o la n bɛ sabu badara bila badu kɔnɔ ne ka sabu badara bila faso kɔnɔ sabu badara badu o kɔrɔ sabu badara faso o kɔrɔ a bɛ musa min jigin masaso kɔnɔ o musa kɔrɔ lamɛn ani a ye musa min jigin sira kan i k'o kɔrɔ lamɛn i ka cɛn ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na o la i b'a ye sabu badara baduso ne mago tɛ maliju wɔɔrɔ si la n mago tɛ sabu badara ka so si la ɔ ni n ko n mago t'a la e kan ka da la k'a fɔ ko ja olu ɲɛci bɛ laturu kɔnɔ dɛ mɛ ne de bɛ k'a fɔ ko n mago t'a la pour que e bɛ se ka nin dakuruɲɛ kelen faamu sinɔn a ɲɛci bɛ laturu kɔnɔ hali n'a man di i ni karamɔgɔ ye ɔ sabu badara badu o kɔrɔ ko muso n'a ka jigiya jigiya muso n'a ka miirina miirina muso n'a ka dusukunnata dusukunnata muso n'a ka kɔnɔnata kɔnɔnata muso n'a ka hakilina ko dalen don min kan o ye baduso ye sabu badara o kama n ko n mago tɛ maliju la a wɔɔrɔ n mago tɛ sabu badara tɔ si la wa n mago tɛ sabu badara ka so la kuma lamɛn o y'a kelen pe o sabu badara kelen a bɛ faso kɔnɔ turabu ka kɛ e ta ye i cɛtɔ min fɔra muso nin kan dɛ o bɛ fɔ e yɛrɛ kelen pe de kan tɛ hali a tɛ falen hakilinata miirinata jiginata dusukunnata i jigi b'a kan a ka kɛ cogoya min na o taw o bɛ cogo min na ni turabu ye muso ta ye e min kɛra fasotigi an k'e bɔ yen muso ka fakunya bɛ mun bolo an k'u bɛɛ bila yen a fɔra e ma cogo min a bɛ f'olu fana ma o cogo kelen de la mais laturu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ nalen sabu badara bilalen badu ni faso n'i k'i b'o kɔrɔ fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ fana bɛ bɛn dakuruɲɛ kelen ma o dakuruɲɛ kelen ye ninnu mɔgɔ fila ka bɛnkan u mɔgɔ fila ka kɔnɔnata u mɔgɔ fila ka dusukunnata u mɔgɔ fila ka miirinata u mɔgɔ fila ka laɲini a bɛɛ bɛ bɛn kelen ma mɛ kɛ tɛ o nɔfɛ sabu badara min kumana jitigi aliba fɛ n mago tɛ jitigi aliba tɔgɔ si la a tɔgɔ saba si n mago t'a la nka mɛ a ye musa min jigin masaso kɔnɔ o musa kɔrɔ dɛ ko masaya lafiya hɛrɛ jɔyɔrɔ ɲɛtaga o min ka bon o min ka ca o min ye girima ye dɔ fasalolo ma jɔyɔrɔ n'i magala a la i bɛ taa kaburu kɔnɔ awɔ dɔ ye muso ye n'i magala jɔyɔrɔ la fa bɛ wuli i la yɔrɔ ka ne kun y'a dɔn i kana maga a la o ye musa nalen masaso kɔnɔ ɔ mɛ e bɛna se ka sawu badara jumɛn de swazi ninnu na k'o sawu badara ka ɲi bolo ɲuman kan k'o sawu badara man ɲi bolo ɲuman kan e bɛ se k'o swazi cogo di baara wulila o swazi cogo tɛ yen a ye musa min jigin ɔ o musa kɔrɔ de bɛ fɔ e ɲɛna mɛ musa ka ɲi a man ɲi o tɛ fɔ e ɲɛna o b'a yɛrɛ la k'a fɔ a ka ɲi a man ɲi a nana bolo ɲuman kan a nana bolo jugu kan u ka nkalontigɛ kuma don tiɲɛ t'a la ɔ musa sera mɛnnen e ka sɔrɔ ka musa ga ɛ masaya kuma mɛn e bɛ da a la k'a fɔ ko jaa musa bɛɛ ye musa ye mɛ o jiginna so min kɔnɔ o so de bɛ musa kɔrɔ falen sabu badara fila min y'a jigin o sabu badara nana so minnu kɔnɔ olu sow kɔrɔ bɛ falen ni sabu badara de ye mɛ sabu badara la i tɛ se ka ɲuman fɔ i tɛ se ka juguman fɔ o bɛ cogo min tarabuden tɔw bɛɛ bɛ ten o yɔrɔ la sisan an bɛ karamɔgɔ ɲininka komi a nɛn ka di kosɛbɛ ɲininkalikɛbaga n b'i ɲininka tarabuden dafabaliw olu dolo dayɛlɛlen an'o tarabuden dafabaliw o dolo datugulen o bɛnna bi saba ni fila ma mɛ a dun fɔra ko tarabu dafabaliw k'u dolo ka kan ka taa bɛn dolo bi naani ani seegin ma o tuma tan ni wɔɔrɔ b'a jɛ o bolo kelen fana kan tarabu dafalenw olu dolo dayɛlɛlen ani tarabu dafabaliw olu dolo dayɛlɛlen tarabu dafalenw u dolo dayɛlɛlen tarabu dafabaliw u dolo dayɛlɛlen n'i y'o fana fara ɲɔgɔn kan o ye bi saba ni fila ye o bi saba ni fila i bɛ da a la k'a fɔ k'a dun fɔra ko tarabu dafalenw dolo ye bi naani ni seegin ye dɔnko tan ni wɔɔrɔ fana b'o jɛ ɔ n'i y'a bi saba ni fila fara ɲɔgɔn kan o ye bi wɔɔrɔ ani naani o bi wɔɔrɔ ni naani a dun fɔra ko dolo ye bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ ye o tuma na bi saba ni fila bi saba ni dɔ fana b'a jɛ bi saba ni fila o b'a jɛ ɔ o min b'a jɛ i bɛn'o dafa sɔrɔ cogo di dafalen minnu bɛ yen eh, an ka taa ni dafabali fɔlɔ dafabali minnu bɛ yen i y'olu dolo kelen kelen de ta a faamuyala ɔ o kɔfɛ ɔ tarabuden dafabali minnu bɛ yen olu dolo minnu ye fila fila ye i m'olu fila fila ta dɛ i y'olu fana kelen kelen ta de i y'olu kelen kelen tali min kɛ o man kan k'a kɛ i kan k'u dolo fila fila ta de i b'a faamu yusuf dolo fila bɛ yɔrɔ min na ne yusufu ka y'a faamu n y'i ɲininka ji ye o ye dolo fila ye mɛ e y'a ta kelen de o de kun man kan ka ta kelen mɛ i ye jate min ta o de y'a kɛ bi saba ni fila ye mɛ i ye kelen kelen min to yusufu kɔfɛ ani i ye kelen kelen sigiyɔrɔma kelen min to adama kɔfɛ kelen kelen sigiyɔrɔma saba min tora adama kɔfɛ kelen kelen min fana kelen tora maliju kɔfɛ i b'a jate bɔ ten i b'olu kelen kelenw de tɔmɔ sisan o bɛ tan ni wɔɔrɔ ma n'i y'o tan ni wɔɔrɔ fara bi saba ni fila kan o ye bi naani ani seegin ye a faamuyalen ɔ min fana ye dolo datugu ɛɛ eh, dolo da laturu dafalenw dolo datugunen ani dolo dayɛlɛlen o bɛɛ taara bɛn bi saba ni fila fana ma i b'a ye tan ni wɔɔrɔ min b'a jɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ta k'a filɛ i bɛna se jumɛn ma an ka ɛnzan ta ɛnzan ale dolo filanan ye fila ye a dolo sabanan ye saba ye e b'a faamu ɛnzan fiɲɛ fila don a ji a fɔ a bɔgɔ fila don ɛnzan fiɲɛ fila a bɔgɔ fila i bɛ hakɛ to ɔ nka mɛ o fila nin e m'o ta fila la e y'o ta kelen de ɔ mɛtinan se kɔmi ɛnzan ka jate la i bɛ fila fara kan o bɛ cogo min i bɛ taa sɔrɔ i ye minnu ta fila kelen kelen olu tɔ taara kelen min i b'olu kelen kelen fara kan a bɛ taa bɛn tan ni wɔɔrɔ ma o tan ni wɔɔrɔ n'i y'o fara dafalen bi saba ni fila kan o bɛ kɛ bi naani ani seegin o de jate b'i jɛ ɔ ne bolo nin tɛ dɔnni ye nin ye jate kunkurunin de ye dɔrɔn kalandenw de ka kan ka u yɛrɛ sama nin nɔfɛ mɛ kɔmi karamɔgɔ bɛ k'i sama nɔfɛ n bɛ bɔ k'a yira a la fo ka taa fɔ don min k'a yɛrɛ y'a mɛn n t'a fɔli dabila ɔ n'an bɔra yen an bɛ jumɛn ta an bɛ sabu badara ta kokura ni ka sabu badara bila min an bɛ sabu badara bila denɲɔgɔnso kɔnɔ ni ka sabu badara bila dimiso kɔnɔ o sabu badara bɛ na so olu la jigi so min wolo o kan ka bɛn sabu badara yɛrɛ ka so ma o sabu badara yɛrɛ ka so tarabuden min b'a yɛrɛ sɔrɔ o ye musa ye ɔ karamɔgɔ sabu badara denɲɔgɔnso kɔrɔ n mago tɛ taliki tɔ la n mago tɛ sawu badara tɔ la tarabuden min bɛ da sawu badara fɛ n mago t'o la mais a kɔrɔ a kɔrɔ ye ko cɛ wɛrɛ n'a ka jigina ta cɛ wɛrɛ n'a ka hakilina ta cɛ wɛrɛ n'a ka miirina ta cɛ wɛrɛ n'a ka dusukunna ta cɛ wɛrɛ n'a ka kɔnɔna ta cɛ wɛrɛ n'a ka kunkolola ta a ka ca mais cɛ wɛrɛ de don o bɛ ban yen n mago tɛ taliki la dɛ ɛnzan ka so sabu badara min y'a da ye n mago tɛ ɛnzan tɔ la n mago tɛ sabu badara tɔ la mais o sabu badara kelen bɛ yen dimiso kɔnɔ o kɔrɔ o yɔrɔ de la i b'a wele ko sababu ni jigiya min ni dimi b'a la a sababu bi dɔn ni sabu badara nacogo dɔ ye a jigiya bi dɔn ni sabu badara fana nacogo dɔ ye donc o ye sababu ni jigiya dimi bɛ min na o ye tarabuden min jigin laturu so tan ni kelennan kɔnɔ n'o ye sawu badara yɛrɛ ka so o ye musa ye o musa kɔrɔ ko jigiya min ka bon walima sababu min ka bon a jigiya tɔ bɛ dɔn ni sawu badara ye a sababu tɔ bɛ dɔn ni sawu badara fana ye ɔ a bɛ a bɛ karamɔgɔ ɲininka ɲininkalikɛla n b'i fana bila i ka karamɔgɔ ɲininka sawu badara min bɛ denɲɔgɔnso kɔnɔ n'i y'o bɔ yen k'o bila dimiso kɔnɔ ani sabu badara min bɛ dimiso kɔnɔ n'i y'o bɔ yen k'o bila denɲɔgɔnso kɔnɔ o tuma na o sabu badara la jumɛn ka ɲi jumɛn man ɲi bon ɲuman t'a la juguman t'a la o kama n b'a fɔ aw ɲɛna tarabuden bɛɛ isufu fo musa min ye min kɔ min ye min jigin ɲuman t'a si kɔnɔ juguman t'a si kɔnɔ mais tarabuden fila min y'a jigin olu ka so falen yɛlɛma b'o de kɔnɔ maa ye den min jigin yɔrɔ min den nin kɔrɔ o so kɔnɔ o tɛ yɛlɛma mais n'i y'o o den bɔ yen k'o bila so wɛrɛ kɔnɔ o den kɔrɔ jaabi bi d'i ma c'est comme musa masaso ani musa jigiso eh, musa masaso musa sarakaso musa jigiso a bɛɛ ye musa ye mais sow ye musa kɔrɔ yɛlɛma mais musa yɛrɛ tarabuden b'a nɔ na wa tarabuden fila min y'a jigin o ye sawu badara fila ye sawu badara filaw kɔrɔ olu bi yɛlɛma a bɛ yɛlɛma cogo di dɔ ye muso ta ye dɔ ye cɛ ta ye a bɛ yɛlɛma cogo di dɔ ye garijɛgɛ sababu ye dɔ b'a daminɛ ni sababu ni jigiya ye a banna a faamuyala donc musa min filɛ jigiso kɔnɔ o ye jigiyabaw sababubaw mun ka bon mun ka ca o la sisan e b'a ye sabu badara fila ni ni garijɛgɛ o ye musa jigin o kɔrɔ dɔnna sabu badara fila faso ni badu o ye musa jigin o kɔrɔ dɔnna sabu badara fila Denɲɔgɔn ni dimi o ye Musa jigin o kɔrɔ dɔnna mais Musa dun jumɛn de ye ɲuman ye jumɛn de ye juguman ye e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲuman t'o la e b'a dɔn k'a fɔ ko juguman t'o la wa n'o jɛlen b'i ma cogo min tarabuden tɔw bɛɛ fana bɛ ten ɲuman t'a la juguman t'a la nka mɛ tarabuden dɔ nalen so dɔ kɔnɔ o kɔrɔ bɛ se ka kɛ kɔrɔ ye min man ɲi mɛ tarabuden yɛrɛ tɛ n'an bɔra yen an bɛ sawu badara bila min an bɛ saw badara bila furu la ni k'a bila bana kɔ o bɛna jugaso jigin o fana ye musa ye o musa min jiginna jugaso kɔnɔ saw badara furuso kɔrɔ n mago tɛ lumara tɔ si la n mago tɛ saw badara tɔ si la o saw badara furuso ko ko furu ni kanu ni fɛw o sababu wa n mago tɛ saw badara ka so fana na saw badara min y'i da bana kɔ o kɔrɔ o bɛ ka jigilatigɛ de fɔ maintenant ni k'i bɛ saw badara furu ni saw badara bana fara ɲɔgɔn kan k'i b'o kɛ dakuruɲɛ kelen o dakuruɲɛ kelen de ye tiɲɛ ye laturu baro kɔnɔ a ye fɔ k'o ye jigilatigɛ ye furu sababu dɔ la kanu sababu dɔ la furu jigiyaw ni kanu jigiyaw la a bɛ faamu mɛ komi baro b'a dakuruɲɛ kelen kelen kan a furuso ye furu sababu ni kanu sababu ye a banakɔso ye jigilatigɛ ye o ye musa min jigin juguyaso kɔnɔ n mako foyi tɛ nuhun tɔ si la o musa kɔrɔ de ko juguya min ka bon juguya min ka ca juguya min ka girin walima maa min ko juguya ka ca a banna o la sisan saw badara bɛ bana kɔ n'i y'o ta k'o bila furuso kɔnɔ ka furuso saw badara ta ka bila bana kɔ i ma fɛn yɛrɛ kɛ i ma fosi kɛ o bɛ cogo min na n bɛ segin n'i ye isufu bila furuso kɔnɔ ka adama bila bana kɔ o isufu kɔrɔ furuso ani adama kɔrɔ bana kɔ o tɛ kelen ye n'i ye yɛlɛma kɛ ka adama bila furuso kɔnɔ o kɔrɔ ani isufu banakɔlama o kɔrɔ kelen tɛ nka mɛ isufu furu adama bana o ye zumana min jigin o kɔrɔ ani adama furu isufu bana o ye zumana min jigin o kɔrɔ o kɔrɔ bɛɛ kɔrɔ kelen juguyaso kɔnɔ a kɔrɔ bɛɛ kɔrɔ kelen nka mɛ n'i y'o sabu n'i y'o zumana bila jigiso kɔnɔ o zumana jigiso kɔrɔ ani zumana min bɛ jugaso kɔnɔ o kɔrɔ de tɛ kelen ka sabu kɛ zumana yɛrɛ ka so falen mɛ tarabuden tɛ karamɔgɔ n bɛ segin a kan n'i b'i doni jigin ne ɲininkalikɛbaa n b'i jaabi u b'a fɔli min kɛ k'a nana bolo ɲuman kan walima nana bolo jugu kan nkalon ma kɔrɔ n'a ye a ɲɔgɔn nkalon kuma ma deli ka wolo i bɛna ye musa de b'o nkalon jɔ u bɛɛ la musa ye tarabuden tarabuden kelen min hun tarabuden kelen min ni tarabuden suguya fila tɛ se k'ale musa jigin mɛ tarabuden kelen suguya fila de bɛ se k'ale musa jigin o de b'u ka kuma nkalon jɔ u la ye wa fɛn fɛn bɛ fɔ nin kɔfɛ a bɛɛ nkalon mɛ n tɛ video jɔ nin kan dɛ n bɛ tarabuden tɔw bɛɛ di aw k'a sanga ɲɔgɔn na ɔ o ye sabu badara ye furu ni bana ɔ toujours n bɛ karamɔgɔ hakili jigin dɛ ko makan dugu la anw ka ni so ye so kelen pe de an ka ni so ye so kelen pe de o ye yusufu ka so ye tarabuden tarabuden bɛ na yen sa an b'a fɔ ko ni nin tarabuden n'a kɛra yusufu y'an fɔ ko ni kelen yusufu n'a kɛra adama an fɔ ko garijɛgɛ an fɔ ko ni kelen adama n'a kɛra maliju an fɔ ko ni kelen maliju n'a kɛra jitigi aliba an b'a fɔ ko ni kelen jitigi aliba donc an ka ni so de don nka mɛ

n'a kɛra idirisa ye idirisa ka niso tɛ dɛ idirisa ka nafoloso walima idirisa ka siyɔrɔso n'a kɛra ibrahima ibrahima ka niso tɛ dɛ ibrahima ka siyɔrɔso de don ɔ a b'o fɔ karamɔgɔ ɲɛna ko n tɛmɛtɔ don mɛ masa ma o la sisan i bɛ sabu badara bila sira kan ka sabu badara bila masaya kɔnɔ sabu badara sira sabu badara sira ani sabu badara masaya o fila kɔrɔ n'i y'o lamɛn sabu badara ni sabu badara garijɛgɛ n'i y'o fila kɔrɔ lamɛn i bɛna kuma dɔ sɔrɔ a kɔnɔ min ka bon min ka bon o kɔfɛ sabu badara badu ni eh, denɲɔgɔn ani sabu badara sira eh, badu ni faso sabu badara badu ni faso o kɔrɔ ani sabu badara sira ni masaya o kɔrɔ n'i y'o lamɛn i bɛna tiɲɛ sɔrɔ sabu badara denɲɔgɔn ni dimi o kɔrɔ ani sabu badara sira ani masaya o kɔrɔ n'i y'o lamɛn i bɛ faamu sɔrɔ sabu badara furu ni bana ani sabu badara sira ni masaya n'i y'o kɔrɔ lamɛn i bɛ faamu sɔrɔ ne ta tɛ propagande ye dɔnni bɛɛ ma sɛbɛn livuru kɔnɔ wa livuru ninnu caman bɛ yen foyi t'a kɔnɔ wari ɲinikanw kɔ sinon tiɲɛ tɛ awɔ mais ne ka livuru wari ka ca dɛ a tɛrɛmɛ kan wa tan ni wɔɔrɔ sotɔ a tɛrɛmɛ kan wa tan ni seegin a sotaga kan wa tan ni wɔɔrɔ tɛrɛmɛ kan wa tan ni seegin sotaga kan wa tan ni wɔɔrɔ ala kuma duman ti f'i ɲɛna sabu badara sira sabu badara masaya o kɔrɔ a sira kan ne mako fosi den kelen tɛ alahu taala la wa n mako tɛ sabu badara tɔ si la kuma tɛ sabu badara ka so ma a kelen pe kɔrɔ ko sababu walima jigiya min bɛ sira kan ɔ a sababu bɛ dɔn ni sabu badara tɔ ye a na cogo dɔ la a jigiya bɛ dɔn ni sabu badara tɔ ye a na cogo dɔ la a tɛ falen o la n'i y'a ye n ko mago tɛ alahu taala la mago tɛ sabu badara tɔw la e ka kan ka da la k'a fɔ ko olu ɲɛci bɛ a dɔnni kɔnɔ pour que a ko bɛ se ka éclairer ka ɲɛ ɔ sabu badara kelen k'i da masaso kɔnɔ n mako tɛ solomani na fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ko a tigi bɛna hɛrɛ sɔrɔ voyage kɔnɔ n mako tɛ solomani na k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ moto la walima mototigiya b'a voyage kɔnɔ walima voyage bɛ kɛ moto la n mako t'o la bon n mako tɛ sabu badara k'a fɔ ko a voyage dɔ bɛ kɛ mobili la dɔ bɛ kɛ moto la walima dɔ bɛ kɛ moto la dɔ bɛ kɛ mobili la n tɛ nin si nɔfɛ kuma tɛ sabu badara yɛrɛ ka so ma k'a dɔn a voyage bɛ kɛ wa a tɛ kɛ wa n tɛ nin si nɔfɛ Mais sabu badara masaso k'a kɔrɔ a ko k'a kɔrɔ ye voyage ye ɔ voyage don a bi kɛ wa a ti kɛ wa a balilen don wa a tɛ yen sisan wa a bi kɛ ni mobili de ye wa a bi kɛ ni moto de ye wa a fila bɛɛ jɔda b'a la wa n tɛ fosi dɔn ni o ye fɔlɔ mais n bɛ da a kelen pe masaso de ma ɔ o ye musa min jigin siyɔrɔ la o musa kɔrɔ ye ko i ka du ni i ka baarakɛ yɔrɔ min ye yɔrɔba ye yɔrɔ dɔ ye yɔrɔba ye jama tɛ walima filanan du ni baarakɛ yɔrɔ min ni jama bɛ jama bɛ yɔrɔ dɔ fana na yɔrɔba tɛ i n'a fɔ fana jama bɛ yɔrɔba dɔ fana na a banna dutɛrɛn bɛ se ka bonya ka sɔrɔ mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ yen ɔ dutɛrɛn bɛ se ka dɔgɔya ka sɔrɔ mɔgɔ tan bɛ yen mɔgɔ wɔɔrɔ bɛ yen mɔgɔ seegin bɛ yen dutɛrɛn yɛrɛ bɛ se ka bonya ka sɔrɔ mɔgɔ ba kelen fana bɛ yen a bɛ bila ne minɛ kɔnɔ ɔ kɔfɛ a bɛ kuma jama kan jama min bɛ na i ka du ni i ka baarakɛyɔrɔ la ɔ jama nin bɛ na e nɔfɛ wa n m'o f'i ɲɛna jama nin tɛmɛtɔla de bɛ na jɔ k'e ɲininka fɛn dɔ la wa n m'o fana f'i ɲɛna mais jama ɔ a bɛ ɲininkalikɛla ɲininka ko sabu badara n'i y'a bɔ sira kan k'a bila masaya la ka sabu badara bɔ masaya la k'a bila sira kan ɲuman ni juguman bɛ min ɲuman ni juguman tɛ yen n'i dalen b'o la ko sabu badara bɛ se k'o kɛ tirabuden nin kelen kelen bɛɛ fila fila de bɛ musa jigin wa o b'a yira aw la k'a fɔ k'u bɛ min fɔ ko bolo ɲuman bolo jugu k'a ɲɔgɔn nkalon kuma tɛ yen min b'a fɔ a ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ yen a y'a ye livuru min kɔnɔ livuru ɲɔgɔn nkalontigɛla sɛbɛnnen nɔ tɛ yen ale yɛrɛ min fana b'a fɔ ale ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ yen komi a ko ko k'a sɔsɔ ne b'a dɔn a ye nimoro minnu di ko k'a sigi kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ ni kɛmɛ fila ni bi naani ni seegin olu tɛ jate ye o ayi o tuma an bɛ kɔntini n'an ye sabu badara bɔ yen an b'a bila min an bɛ sabu badara bila jigi la k'a bila juguya la a bɛ so min jigi o ye nafolo so ye n'o tirabuden ye musa ye jigiso ta ko jigiya jɛlen walima sababu jɛlen a tɔ bɛ sabu badara tɔw bolo juguyaso ta ko ko jigiya kɔrɔ walima sababu kɔrɔ o tɔ fana bɛ sabu badara bolo mais a ye nafolo so min jigi o ye wari girinma walima wari caman i mana sabu badara bɔ juguya la k'a bila jigi la walima k'a bɔ jigi la k'a bila juguya la i ma foyi kɛ c'est comme i y'adama bɔ jigi la k'a bila juguya la k'adama bɔ juguya la k'a bila jigi la i ma foyi kɛ donc a yira aw la k'a fɔ k'u bɛ min fɔ nkalon don a ɲɔgɔn nkalon kuma ma deli ka na laturu kɔnɔ mais a ka d'aw tulo ye parce que a fɔndala ni cɛ ka ɲi min b'a fɔ a b'a fɔ ni valeur ni dɔ ye f'aw yɛrɛ bi kule aw sera k'i kanto k'ale tɛ se ka sɔsɔ non a sɔsɔtɔlaw filɛ nin a ye nimoro min di kɛmɛ fila ni bi duuru ni seegin ni kɛmɛ fila ni bi eh, kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ ani kɛmɛ fila ni bi naani ni seegin olu tɛ fɛn ye min bɛ se ka sɔsɔ diɲɛ jɔn si fɛ yanni lahara taga cɛ a bɛ n'a fɔ fana ne ko n ko bi saba ni fila mɔgɔninfindenw na bi saba ni fila jinɛdenw na n'i y'o fara ɲɔgɔn kan bi wɔɔrɔ ani naani o bi wɔɔrɔ ni naani na ne ko n ko dɔ b'a jɛ ne ko dɔ b'a jɛ ɔ ne y'o fɔ donc cela veut dire que jateminɛ yɛrɛ la dɔ b'a jɛ bi saba ni fila b'a jɛ o bi saba ni fila min b'a jɛ o ka kan ka sɔrɔ cogo di dafalen ni dafabali la a bɛɛ tɔ tora tan ni wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye ne y'o de fɔ o tɛ dɔnniba ye o o ye jatenin de ye dɔrɔn i b'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn i bɛ tila i b'a wo ni ye donc ne tɛ baara kɛ n'o ye mais min ka kɔrɔ min di n ka ka o kɔrɔ de kɔrɔbɔ mais n k'aw ma n ko turabuden min min ni min bɛ minnu jɛ aw kana u fara kan dɛ parce que a tɛ se k'a fara kan aw fɛ fo a k'a kalan yɛrɛ yɛrɛ kɛ mais ne de y'a bɔ a la k'a di aw ma pour que aw bɛ se ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na a banna ɔ musa t'a la bi an bɛ jɔ yan minnu b'u k'u yɛrɛ nɛgɛn n'u b'a fɔ ko isufu ninso adama ninso u bɛ zumana min jigin ani adama ninso isufu garijɛgɛso u bɛ zumana min jigin minnu b'a fɔ k'u kɔrɔ tɛ kelen ye k'u ma kuma fɔ min ɲɔgɔn nkalon kuma bɛ yen ka tɛmɛ nin kan k'u ka t'u kalan kura ye musa nana ka na o tiɲɛ yira u bɛɛ la isufu fila ka musa jiginnen o ti falen adama fila ka musa jiginnen o ti falen o ti falen cogo min na de a b'ile kun na ko isufu ni adama garijigɛ o zumana kɔrɔ ani adama ni isufu garijigɛ o zumana kɔrɔ a bɛɛ kɔrɔ kelen mais ni zumana de bɔra sira kan ka na masaya la o kɔrɔ ani musa bɔlen sira kan ka na masaya la o kɔrɔ ɔ sow de ye den kɔrɔ falen mais isufu min y'a jigin ani adama min y'a jigin olu ka ɲɔgɔn falen fana kɔrɔ bɛ yen n y'o de fɔ n b'u laboli ɲina nin ye musa baro ye an bɛ jɔ yan an b'a fɔ ko ni ala sɔnn'a ma aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ